imvani mitu ya nkhani anthu ena ku mchenga utuwa ku mzuzu analiyatsa liwiro losayang'ana nalo mbuyo galu yemwe anati anamupha koma anadzambatuka kuimfa mwamuna wina kwa tsabango mboma la lilongwe wadabwitsa anzake atakana ndithu kugwetsa mbali ina ya chishedi chomwe chawonongeka kuti achikonze

yemwe atitumizira nkhani iyi akuti mbuzi inasokonekera kukalowa m'khola la munthu wina ndipo kunafika munthu wina kuti mbuziyi ndi yake apa anamvana kuti afike mmawa kuti ayimange mchiyankhulo chakuderalo amvekere nimusanganinge machero nikhuma niyigulitse iyi nde tionana mawa ndiyigulitse kutacha anakomanizana ni mwamuna winanso naye akuti mbuziyo ndi yake apana anthu anali odabwa nkuyamba kufufuza ndipo zinadziwika kuti onsewo ndi atambwali okhaokha mbava zotheratu inalipo atawafunsa anajejema anthuwo kunali kuthamangitsana uyouyo mpaka nakukagwetsana ku chidzenje chipanda anthu ena aluntha mbuziyo idakapita ntchembere ina yochita malonda osiyanasiyana ku mchenga utuwa kwa kampingo sibande ku mzuzu boma la mzimba akuti anthu amudzudzula kuti sadachitire chifundo mwamuna wina yemwe anamtengera katundu wake akuti mwamunayo wakhala akuzemba makamaka ndi njinga yake yamoto nkuzemba mayiyo ndipo anakumanizana maso ndi maso akuti mkuluyo kuyesa ndithu mundi- mundisiyeko lero lokha ndalama ndili nayoyi ndiyochepa kwambiri kuti ndikapatse ana anga koma mayiyo sadayimve mpakana kupisa yekha mthumba ndi dzanja lake ndipo mkuluyo kunali kuvina tili komweko akuti anthu ena anamenya galu mpakana kumupha koma iwo anavina mpakana galuyo atadzambatuka kuimfa nkuyambanso kuwathamangitsa akuti anthuwo kunali kuvumbuluka mpakana ena kukodzedwa ataona kuti galuyo wauka kwa akufa amunawo ngakhale galuyo anafadi koma mpakana pano sakumvetsabe kuti mpakana wina anadzilowesa mawu amvekere adada chauta ndiye mwini moyo nkhani yafala madera a masasa chiwavi gesha kaning'ina komanso mchenga utuwa mwamuna wina kwa atedze kudowa akuti anthu ambiri akudabwa naye kuti waz- waz- waka- wakabera munthu wina munthu kwa munda mwake chikhalireni munthuyo wakhala akumthandiza mkuluyo kumufunsa anayankhula kuti amafuna ndithu kukasopapo misi- misinde ya chimanga koma mkuluyo anamulanda chikwanje ndipo akusowa kuderalo anthu ambiri akuti mkuluyo anangobadwa watsoka chifukwa anakabera munthu wina yemwe wakhala akumthandiza mkuluyo kwa nthawi yayitali chilombo china nacho ku mponela mboma la dowa akuti chaseketsa anthu ambiri koma mbali ina chinakwiyitsa akuluakulu akudambwe chitapita chokha pa gulosale akuti kumakafunsa nsinjiro kuti chikapereke kwa munthu wina kuti achi- achi- achiphikire chakudya anthu ambiri anaseka msozi mpakana ena mamina kutuluka kuti sadamvepo mbiri yake yomwe kuti zilombo mpaka nakuchita izi akuluakulu akudambwe anakwiya kwambiri ndi zomwe achitazo ndipo amuyitanitsa kubwalo kuti akamulange mdindo wina kwa amwenda adi ala mfumu chadza mboma la lilongwe akuti sadzayiwala chilombo china cha gule wamkulu chitamphwatsamula atayankhula monyozetsa chilombo akuti kunali mwambo wa gule wamkulu ndipo dzilombo dzinakungana mpaka na mkango mbidzi ndi zina mkango utayandikira komwe kunali mdindoyo akuti anayankhula za mwano kuti ayi adzikachitira uko akuti chakondwa kwambiri akuti chinamulumphira mpaka na bamboyo anadziwanso chipanda akuluakulu akudambwe akuti sizikadatha bwino anthu ozungulira madera achilowa mthiko kwachadza komweko boma la lilongwe adandaula kwambiri ndi zomwe akuchita tchalamani wina yemwe ndithu sanasana akumatsika pa mjigo ati kutiti kukumachitika zi- ati zosakhala bwino kumpanikiza akuti am- anthu ambiri monga amayi akumachulutsa miseche akuti komanso kumayankhula zolawula koma anthu atafufuza kuti nkhaniyi ndi yabodza lamkunkhuniza tisadachoke mboma la lilongwe tifike ku area 23 dera la tsabango komwe kudabuka kusamvana pakati pa anthu ena abizinesi omwe amagwiritsa ntchito chishedi china chachikulu pootcha machipisi awo poganiza kuti chishedicho chakhalitsa namvana zogumula kuti amange denga lina ndipo anagula mitengo koma mkuluyo anakanitsitsa kuti mbali yake yokhayo yomwe iye amakhala sakufuna kuti akonze nkhani yadzetsa zoyankhula zochuluka kuti nkutheka mkuluyo ndwa za masalamusi mukumvera nkhani za m'maboma kuchokera kuno ku radio 2 fm popitiriza nkhanizi mboma la ntcheu kwa kamwamba dera la mfumu phambala mbomalo mwamuna wina a zachitetezo akumusunga kaye zitadziwika kuti anachitira za matsenga amuna awiri achinyamata mpakana ziwalo zawo zobisika kusanduka zinthu zina omvera nkhani zina kuchuluka mafunso koma zachitika ndithu bamboyo amacheza kwambiri ndi anyamatawo ndipo dzana anagwira matupi a anthuwo ndipo anasanduka nkuwapangisa kuti anyamatawo agone tulo tofa nato mkuluyo anayamba kuseweretsa anthuwo ndipo atatsitsimuka anali ngati amamva kuti ali pachikondi ndi anthu ena nkhaniyi omvera siyocheza komanso njochititsa mantha zokhala kuti nzamatsenga ndipo mamunayo akumusunga akuti alonjeza kuti pofika mwina mmawa kapena mkuja abwezeretsa pologalamu ino khutu lili konko kuti timve momwe zithere chifukwa chomwe achitacho akuti sizikudziwika bamboyo ngodziwika kwambiri madera aphambala pesa komanso kamwamba chomwe anthu akudabwa nacho yemwe achita izi akuti ndi gulupa kumulomba dera la kaledzera mboma la phalombe akuti mayi wina mbiri yake yada ataba ndiwo za nkhwiru pa maliro kukabisa mchimbudzi mbiri ya mayiyo yapita madera akutali monga kumise ufolo dulankhani ndi kwina mikoko yogona komanso mafumu ena akuderalo ati akwiya nayo kwa mayiyo pa zomwe wachita kwa sigoti dera la mfumu jenala naye mayi wina sadachitire mwina koma ndithu kuiduladula mitengo yake ya mango anthu atawirikiza kumubera mpaka nakudzazisa madishi komabe anthu akuti mayiyo amukhaulitsa chifukwa akhala anthu akamupempha kuti amakanitsitsa kwa mtu wa galu zomwe anthu ena akuti chifukwa chakuti iwo akhala ali wokwiya akuti anthu anagwiritsa ntchito mankhwala kumugoneka tulo tofa nato mayiyo nkhani ya mayiyo yafika m'madera monga kwa namalawe kwa gunda komanso namita timalize mboma la phalombe ndi nkhani ya mayi awiri apachibale omwe sakumwerana madzi kwa komihera dera lomwelo la mfumu jenala omwe akhala akulimbirana minda ndi malo amakolo pomwe mukumvera nkhani iyi akuti anasiya kuyankhulana sakumwerana madzi ndithu atadulana dzanja chifukwa cha ndewu akuti winayo analira momvetsa chisoni amvekere koto mayo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake anthu ena kumchengautuwa dera la kampingo sibande ku mzuzu boma la mzimba omwe anamenya galu mpakana kumupha akuti anavina kwambiri mkuthawa liwiro la mtondo wadooka galu atadzambatuka nkudzuka mwamuna wina kwa tsabango ku eriya 23 mboma la lilongwe anzake ogwira nawo ntchito zootcha tchipisi achita naye mantha kwambiri atakana kugwetsa mbali ina ya chishedi chomwe chawonongeka kuti akonze ndipo kumulomba dera lakaledzera mboma la phalombe akuti mayi wina mbiri yake yada ataba ndiwo za nkhwiru pa maliro nkukabisa mchimbudzi nkhani za m'maboma za lero ndi zomwezi ndine kizito kachapira usiku wabwino